Bonjour la famille, aw bisimila Siker HK chaîne kan. N'a fɔra bi bi in na ko jɔn jɔn ye l'homme le plus riche du monde, bɛɛ hakili bɛ taa Bill Gates, Jeff Bezos ani Elon Musk ninnu de la, u ni ɲɔgɔnna caman. Mais n'a fɔra aw ɲɛna mɔgɔ min tun ye l'homme le plus riche de toute l'histoire, c'était un Africain plus précisément ici au Mali aw caman b'a dɔn caman y'a tɔgɔ mɛn mais est ce que aw bɛ a ka parcours dɔn a tɛmɛna sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ a ye wari sɔrɔ cogo di a kɛra masa ye cogo di n bɛn'o de expliquer aw ye nin video in na intro kɔfɛ voilà i n'a fɔ ɲɛ b'a sɛbɛnnen la titiri la cogo min na an bɛna kuma mansa musa de kan ni mɔgɔ caman b'a dɔn tɔgɔ min na ni o ye kanku musa kanku musa tun ye mɔgɔ ye a ka masaya kɔnɔna la a ye ko baw caman caman kɛ mais bi an bɛna an da bila a ka ko damadɔ la pour que video kana janya aw kana salaya a kunna donc an bɛ kuma a ka masaya kɔnɔna mais an ka kuma bɛna sinsin fɛn min kan o ye a ka wari ye a ye wari ninnu sɔrɔ cogo di a yɛrɛ kɛra masa ye cogo di 13e siècle kɔnɔna ka taa bila 14e siècle la empire belebele dɔ tun y'a kun bɔ Afrique de l'Ouest la n'o ye empire du Mali ni mɔgɔ caman wɛrɛ b'a wele empire Mandeng mansa Musa n'o ye kanku musa ye a nana bange vers 1280 et a ka kow daminɛ la ale tun sugandilen tɛ ka kɛ masakɛ ye parce que a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ni o ye abubakar 2 o de tun ye mansa ye manden masa donc mais o tun ye masa sugu min ye ale tun ɲɛsinnen don kɔgɔji yanfan de ma parce que a tun bɛ ale kɔnɔ k'a fɔ i ye kɔgɔji in minɛ ka taga fo ka taa se tagali ma a kɛra cogo o cogo i bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ale tun ɲɛsinnen don yen fanfɛla ninnu de ma donc de fait que a bɛ mansa abubakar kun na kɔgɔji in kɔfɛ jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ a nana deside ka flɔti dɔw bila ka taa a ye baton kulun caman dilan ka a ka kɛlɛkɛ kɛlɛkɛmɔgɔw caman bila kɔnɔ k'u bila ka taga ka taa fo yɔrɔ fo kɔgɔji fo ka taa kɔgɔji kun lajɛ n'a sɔrɔ ni civilisation wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni jamana wɛrɛ bɛ yen u ka segin ka na u jaabi fɔ mɛ o baton baden fɛn fɛn tagara baton kelen dɔrɔn de sera ka segin o baton kelen in seginnen a nana yira a la k'a fɔ u ma se ka se tagayɔrɔ dan na donc baton yɛrɛ tɔ bɛɛ kulera du coup tellement que a déterminelen don a nana décider ka baton caman dilan kɔ tuguni n'o ye kulun caman ye a ye kulun min dilan a kulun bɛ taa waa caman na a kɛlen kɔ o kulun ninnu caman dilan a nana deside ale yɛrɛ bɛ fara a ka mɔgɔw kan u bɛ taa ka taga kɔgɔji dɔ in na ka taga lajɛ fɛn min bɛ yen nɔ parce que ale tun b'a dɔn il était persuadé k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ nin kɔgɔji in côté dɔ in na donc comme empire du mali a sariya tun ye min ye ni masakɛ ni a bɛna bɔ ka taga yɔrɔ la yɔrɔ min ye yɔrɔ jan ye a kan ka mɔgɔ sugandi a kɔfɛ min bɛ masaya kɛ a nɔ la ni a ma kɛ seginfɛn ye donc comme a dɔgɔnin tun bɛ yen ni o ye masa musa ye a y'a fɔ n'a kɛra taafɛn ye o de bɛ empire du mali dirige a nɔ la n'a ma kɛ seginfɛn yɛrɛ ye o de bɛ to masaya la donc a ni baton caman ye kulun baden wulila ka bɔ empire du mali la 1312 k'u kun da kɔgɔji kan mɛ kabiri u y'u kun da kɔgɔji in kan a kɛra tagalibako kelen mɔgɔ kelen tɛ u la mɔgɔ min sera ka segin mɛ dɔw ka fɔ la ko masa abubakar ii ni o ye kankun musa kɔrɔkɛ ye ko a n'a ka kulun dɔw sera ameriki du sud la o ye ameriki sud jamana yan fanfɛla ye san kɛmɛ fila ka kɔn christophe colomb ɲɛ o christophe colomb ni a kalanna an kun ekɔli la k'a fɔ ko o de ye ameriki découvrir mɛ a fɔra ko mansa abubakar ii ale sera ale kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min sera ameriki eh, san kɛmɛ fila ka kɔn christophe colomb ɲɛ hali ni a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka a demanti a kɔni ala de bɛ o tiɲɛ dɔn donc de fait que kɔrɔkɛ in tagara n'a ma kɛ seginfɛn ye mansa musa ye empire du mali rɛɲi ta ni a y'a masaya ta donc a ka histoire in na i n'a fɔ n bɛn'a fɔ ye cogo min na mɔgɔ caman y'a essayer k'u ka version fɔ nkalon caman caman b'a kɔnɔna la mais n bɛna a essayer ka recherche ɲɛnamaw kɛ k'u d'aw ma ni a bɛna information ɲɛnamaw sɔrɔ nin video in kɔnɔna la donc depuis a ka masaya daminɛ a nana a dɔn k'a fɔ vision minnu bɛ ale la a b'a a appliquer a ka masaya kɔnɔna la donc a nana empire du Mali sɔrɔ cogo min na ale ka vision tɛmɛnen bɛ o bɛɛ la a bɛ fɛ ka fɛn kɛ empire du Mali ye fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni empire du Mali tɔgɔ bɛna fɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ la a dun a kɛra parce que an filɛ wagati min na ko bi o o yɔrɔ tɛ diɲɛ fan tan naani si mun tɛ empire du Mali dɔn mun m'a tɔgɔ mɛn mun tɛ mansa musa dɔn k'i m'a tɔgɔ mɛn donc a ka baara fɔlɔ nana kɛ mun ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mali dugukolo sanu ka ca empire du Mali dugukolo sanu ba de bɛ yen donc a nana a ɲɛsin o baara fɔlɔ de ma ka sanu bɔ kɛ dugu la donc a yɛrɛ ka wari source nana bɔ o de la tellement que sanu tun bɛ bɔ mɔgɔw nana a yira k'a fɔ ko san o san sanu min bɛ bɔ a bɛ taa jɔ fo tɔni kelen na san kelen kɔnɔna la donc sanu o sanu n'a tun bɛ bɔ empire du Mali dugukolo kɔrɔ a bɛɛ tun bɛ kɛ ale de ka propriété ye n'a bɔra dɔrɔn mansa musa ta don en plus eh, dépotoire tun bɛ yen n'o sanu marayɔrɔ belebele min tun bɛ yen a fɔra o sanu marayɔrɔ bɛɛ la o tilancɛ bɛɛ ye a kelen de niyɔrɔ ye donc o sanu bɔ in kɔfɛ kanko musa nana a deside k'a bɛ dɔ fara empire du Mali bonya kan o wagati tun y'a sɔrɔ dugu belebele fila tun bɛ empire du Mali kɔnɔ ni o ye gawo ani tɔnbukutu o dugu tun ka bonya tun dalen don kun jumɛn kan sabula route commerciale o de tun bɛ tɛmɛ fɛ ni o ye jagokɛ sira ye o jagokɛ sira in jagokɛlaw caman tun bɛ bɔ jamana caman na ka o sira in de emprunter pour que ka tɛmɛ ka échangew kɛ dugu ni dugu ni malo bɛ dɔ bolo o bɛ taa o b'o o malo falen fɛn wɛrɛ la donc o échange ninnu caman o tun bɛ kɛ route commerciale belebele min kan o route commerciale tun bɛ tɛmɛ Tɔnbukutu ani Gawo de fɛ. mais malgré que o dugu belebele fila bɛ empire du Mali kɔnɔ empire du Mali ka wari wari sɔrɔ da yɛrɛ yɛrɛ de don mais a tun reconnu tɛ empire tɔw fɛ donc mun yɛrɛ nana kɛ sababu ye ka kanku musa ka masaya to ka a dɔn diɲɛ fan tan naani bɛɛ la ani ka empire du mali tɔgɔ lase diɲɛ fan tan naani bɛɛ la o nana sɔrɔ a ka makan taga de fɛ makan taga in kɛra fɛn ye mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ fan tan naani si la donc a nana kun da hiji taga sira kan année 1324 ani mɔgɔ minnu tagara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ waa bi wɔɔrɔ jate o mɔgɔ waa bi wɔɔrɔ ninnu kɛlɛkɛlaw b'u la musow b'u la denw b'u la hali jɔnw bɛ u la donc a ye o mɔgɔ baden fɛn fɛn ta u bɛɛ kelen kelenna jɔn fara denmisɛnnin kan a mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ min tun masirilen tɛ ni sanu ye ni sanu tɛ mɔgɔ min kan na i t'a sɔrɔ a bɛ o bolo la donc a ye u masiri masiricogo cɛɲi bɛɛ de la maintenant u kɛlen k'u bila hijitaga sira in kan en plus ɲɔgɔmɛ bi seegin jate tun bɛ u kɔ o ɲɔgɔmɛ ninnu kun sanfɛ lingot d'or baden de tun bɛ yen o sanu baden en plus sow baden tun b'u kɔ ani betayiw n'o ye saga ni ba ni bon misi ani misi ninnu donc u tun bɛ u balo u balo o de la sira kan pour que kɔngɔ kana u sɛgɛn donc u ka hiji taga sira kan u se o se dugu o dugu la a bɛ misiri jɔ o dugu la a bɛ tila ka nafoloba di o dugu la o de kɛra sababu ye u tɛmɛ u tɛmɛna dugu fɛn fɛn fɛ a y'a tɔgɔ to yen nɔ ka empire du mali tɔgɔ to yen nɔ donc o de sen fɛ empire du mali nana dɔn dɔn dɔn dɔn dɔn diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na donc u ka hiji taga sira fɛ u nana tɛmɛ egypte fɛ plus précisément le caire u selen yen nɔ ani yen masakɛ in ka relation ma ɲa kosɛbɛ parce que olu fɛ yen nɔ olu ka sariya ye mun ye

non seulement a ma sɔn ka nin signe de respect k'ale ye en plus a nana a bɛ ka sanu di n'importe comment mɔgɔw ma i y'a ye fo mɔgɔw yɛrɛ nana décider ka bin u ka caravane dɔw kan ka euh, sanu dɔw suɲɛ u bolo yen nɔ donc maintenant a yɛrɛ kuma fɔra k'a wagati la tellement que sanu yɛrɛ tun cayara Egypte dugukolo kan fo ka a sanu prix chuter sisan supposons ni sanu tun bɛ feere kilo la kɛmɛ sanu prix chutéra ka jigin fo fo bi duuru tellement que a kun cayara parce que ni aw yɛrɛ b'a dɔn ni fɛn cayara sugu la o de prix bɛ nɔgɔya n'a ka ca wagati na a prix bɛ nɔgɔya n'a ka dɔgɔ wagati na a prix bɛ gɛlɛya donc o de kɛra sababu ye tellement que or kun cayara sanu kun cayara fo ka a prix jigin maintenant historien syrien dɔ bɛ yen nɔ ko al umari ale selen egypte san tan ni fila kɔ masa musa ka tɛmɛli la san tan ni fila kɔ a taara sɔrɔ hali o san tan ni fila in kɔfɛ Egyptiens bɛ mansa Musa ka kuma la tellement que a ka Egypte taga in ye mɔgɔw marquer u tun u yɛrɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka sanu hakɛ in di mɔgɔ ma nin nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la tellement que a yɛrɛ tun donna n'u u hakili ma san tan ni yirika kɛra ka sɔrɔ u bɛ k'a lakali donc a nana décider a ka bɔlen Egypte fo ka taa se La Mecque n'o ye Makan ye a selen yen nɔ a ye kobaw caman kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ caman kalama o la cogo min na tellement que a yɛrɛ nana histoire marqué a nana dɔn Afrique fan bɛɛ jamana wɛrɛw commencera ka na dɔn n'o ye continent wɛrɛ mɔgɔw ye Europe Europe min b'o la Moyen-Orient jamana tɔ tila bɛɛ nana dɔn fo bɛɛ bɛ ka ɲini k'a dɔn empire du Mali ye jamana sugu jumɛn mansa Musa yɛrɛ ye jɔn ye tellement que a bɔra ni mali tɔgɔ ye empire du mali ani a yɛrɛ tɔgɔ ye bɛɛ y'a dɔn diɲɛ fan tan naani bɛɛ la ko fo empire du mali dessin nana kɛ kariti belebele in kan ni kariti belebele kun don fɔlɔ royaume belebelew b'a kan maintenant o kariti in tɔgɔ atlas catalan donc a o a ka mali empire dɛsɛnna o kariti in kan année 1375 o kariti kelen de kan a ka représentation kelen min bɛ yen nɔ o y'o kariti kelen de n'o tɛ a b'a tɔ fɛn fɛn ye o bɛɛ ye artisiw ka dessin kɛlenw de aw kɔni ɲɛ b'a la a yɛrɛ sigilen don cogo min na sanu b'a bolo fièrement donc ni dessin in de ye kɛra o kariti in kan n'a kariti bɛ musée précis la donc a selen makan a ye san fila jate kɛ a kɛlen ka kobaw caman caman kɛ yen nɔ a seginna mais a segintɔ ani mɔgɔ caman seginna ɲɔgɔn fɛ n'o u ye architectew b'u la savanw b'u la poetiw b'u la o kun kun ye mun ye ka na ka na anpiri du mali jɔ k'a kɛ anpiri anpiri min tɔgɔ kan ka fɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ la en plus a nana ni poetiw ye minnu bɛ se ka empire du mali histoire sɛbɛn a sɛbɛnnen ka to ko fo ka taa se diɲɛ wuli ma an minnu bɛ yen nɔ k'an bɛ na u kɔ an bɛɛ ka se ka histoire in dɔn donc u selen empire du mali yɛrɛ la a ye wariba de di ni savant ninnu architecte ninnu poète ninnu artiste ninnu pour que ka tɔnbukutu jɔ ka tɔnbukutu kɛ dugu ye Dugu bɛ se ka lajɛ diɲɛ fan bɛɛ donc a ka nali kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ la ka na lajɛ empire du Mali ye dugu jumɛn ye donc a ye kogo belebelew jɔ minnu bɛ se ka royaume a yɛrɛ bɛ eh, palais min kɔnɔ ka kogo belebele jɔ minnu bɛ se ka atakiw kunbɛn n'o o ye mɔsiw ka ataki ye a ye ekɔlisow caman jɔ ka bibliothèques jɔ ka universités jɔ a ye université belebele jɔ université de sankore ni mɛdɛrisa don déjà aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn mɛdɛrisa ye ekɔlisugu mun ye aw bɛ kalan silamɛya fɛn ninnu kan ani k'aw dege kuranɛ sɛbɛnni ninnu ni a kalanni ninnu na bibliothèque belebele min bɛ yen nɔ n'a bibliothèque fɛnɛ plus de 700 000 manuscrits sɛbɛn sɛbɛn sɛbɛn mun kɛra bolo la kuranɛ sɛbɛn mun kɛra bolo la plus de 700 000 manuscrits ni o bɛɛ bɛ bibiliyotɛki in kɔnɔ o kɛra sababu ye ka sankore kɛ bibiliyotɛki le plus célèbre de l'Afrique a kɛra sababu ye fo jamana caman bɛ na n'u ka manuscrits ye bololasɛbɛnw ye pour que u ka kopiye k'u gare k'u garder bibiliyotɛki belebele in kɔnɔ pour que histoire kana tunu tunu donc o de kɛra sababu ye sankore kɛra sababu sankore bibiliyotɛki kɛra sababu ye ka histoire baden histoire yirika afiriki histoire caman k'a bɛɛ bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin fɛn ninnu lasago ka ɲɛ o fɛn ninnu bɛɛ sababu san damadɔ dɔrɔn kɔfɛ tɔnbukutu kɛra la ville la plus riche afiriki bɛɛ a kɛra dugu ye dugu min ye dugu waritigi ye ka tɛmɛ afiriki dugu bɛɛ kan donc ni a ye nin koba ninnu baden kɛ a ye kobaw caman kɛ mɔgɔ caman nana ka na empire du Mali ɲini k'a dɔn mais o bɛɛ kɔfɛ malgré que a ye nin fɛn ninnu caman kɛ mɔgɔw kun sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ k'a critiquer a ka a ka fanga minɛcogo a kɛra sababu ye a ye coutume kɔrɔ minnu tun b'u bolo silamɛya la a ye olu caman to yen nɔ en plus a ye wari dépenser fo ka taa ka fɔ k'a ye wari depanse a yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la digi kɛra empire du Mali yɛrɛ kɛsi la donc kɛlɛw fɛnɛ caman kɔfɛ i n'a fɔ peste noire fɛnɛ nana ka na a sen don kow la gawo ani tɔnbukutu yɛrɛ dugu fanfɛla ninnu na donc peste noire ye bana ye bana min ni epidemi don a bana bɛ kɛlɛ kɛ wagati kɛlɛ de don i n'a fɔ an filɛ wagati min na coronavirus ko in donc coronavirus daminɛra ni epidemi min na a nana juguya f'a kɛra pandemi donc maintenant o peste noire in kɛra sababu ye o fɛnɛ jigira empire du mali kan donc a nana disparu siècle saba a ka création kɔfɛ donc a ka successeur ninnu olu fɛnɛ ambition ba kun t'u la ka tɛmɛ ale mansa musa yɛrɛ kan donc avant n ka kuncɛ n bɛ kuma a denkɛ kan n'o ye magan ye ale ye kanku musa pilasi ta vers 1332 ka taa bila 1337 o intervalle kɔnɔna la donc année fixe tɛ yen nɔ k'a fɔ ko denkɛ in ye a sigiyɔrɔ ta nin wagati kelen de la parce que histoire in tiɲɛ na histoire ɲɛnama don mais mɔgɔ caman b'i sago fɔ a la parce que livre jɔnjɔn ma sɔrɔ min bɛ ka a fɛngɛ ninnu fɛnw bɛɛ appuyer mais n kɔni filɛ ka information min d'aw ma nin information sɛgɛsɛgɛlen wa nɔgɔ bɛrɛ tɛ nin na donc nin video in bɛ sɛmɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ donc n b'a ɲini aw fɛ a k'aw abonner a ka video partager et puis a ka aimer merci je vous remercie